o de ka kan bɛ bi kunnafoniw lase tuma bi bi ye alamisa ye alamisa bina bɛnnen bɛ nazara san kalo seginnan utukalo bi o tile mugan ye ka bɛn ba fila ani mugan ani wɔrɔ san ma farafinkalo min n'o ye mawuludu kalo ye n'u k'a ma ko dɔnba kalo bi ale tile wolonfila ye jate la san kalo sabanan don hijira san ba kelen kɛmɛ naani ani bi naani ani segin san dudugo de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma bakurubafɔ la bi kunnafoniw filɛ an ka sɔrɔdasi maa bi segin ni fila min n'i y'a sɔrɔ n'olu tun minɛnen bɛ ni wulikajɔ kɛra jamana ɲɛmaw fɛ ka se k'olu kɔsegin u ka so u ni jamanatigi ye ɲɔgɔn ye jamanatigi y'a ka nisɔn yira kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la tuwara ale bɛ masina kɛrɛfɛ kilo tan ani duuru masina ba kɔfɛ ko wulikajɔ kɛra n'o ye gɛrɛntɛ walejugu kɛbaw fɛ u kɛlen bɛ k'a kɛ dugu in ka maaw k'u tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si marifatigiw fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka dugujukɔrɔfɛnw olu bɛ se ka kɛ nafasɔrɔda ye ka ɲɛsin an ka jamana ma wulikajɔba kɛra o lajɛrɛ min n'o sera n'o ye sopamu ye o baara min kɛra nafolo kasa minnu ka kan ka don olu ka lajɛrɛw kɛ ko kɛra jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka se ka jamana ka sɔrɔ yɛrɛ ka se ka yakubaya nɛgɛjuru siraw fɛ kɛnɛba min sigira kunnafoni dɔgɔkun o tako sabanan kɛnɛ kan impôt olu ye o jɔnjɔn sɔrɔ minkɛ u ye wulikajɔ kɛ ni ka wele bila u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ka se k'o nisɔndiya jira k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de b'an ka kunnafoni kunbaba bi ka fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lasɛbɛnbɛkaw ni ka fabila kulubali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana kɔnɔna na sɔrɔdasi bi segin ani fila olu tun ye lakanabaaw ye an ka jamana kɔnɔ minnu kɛlen bɛ ka fini ta jamana kama k'u ni di jamana kama k'a yira k'a fɔ fo mali n'o tɛ foyi kelen olu maa minnu tun b'o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye kasara sɔrɔ fini yɛrɛ de bɛ don nin kama k'a fɔ n mana diɲɛ fɛn fɛn sɔrɔ na n labɛnnen don n ka jamana kama u bɛ ka fini tali min k'o kama ni walejugu kɛbaaw n'u ka wulikajɔ dɔ sen fɛ n'an ka sɔrɔdasi maa bi segin ni fila n'olu tun b'u bolo wulikajɔw kɛra jamana ɲɛmaw fɛ ka se k'olu kannabila u nanen kɔfɛ u ni jamanatigi ye ɲɔgɔn ye o sen fɛ u da sera ma fɛn o fɛn kɛra fo wulikajɔ ye ka ɲɛsin jamana in ma k'u b'o baara sigi sen kan u talen yira jamanatigi la minisiri min ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔdasi kɔrɔw ani mugubɔ minisiri n'o ye jamanatigi yɛrɛ ye ale kɛrɛfɛ minisiri n'o ye umaru jara ye faraɲɔgɔn in sen fɛ ale kuma min fɔ an k'a lamɛn an sɔrɔdasiw minnu tun bɛ gɛlɛya la fo u labilala nin tile fila nin na perezan an nana ka n'u yira a la k'a yira k'a fɔ ko a tun ye sɔrɔdasiw minnu bila baara la u ye gɛlɛya sɔrɔ mais u y'u yɛrɛ sɔrɔ donc an nana ka n'u yira a la filanan ye mun ye waleɲumandɔn perezan ye a ye efɔrɔ fɛn fɛn kɛ pour que ninnu ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ k'o tasi bila vraiment k'o fɔ a ye sabanan ye mun ye minnu yɛrɛ tun bɛ gɛlɛya la u yɛrɛ ka kumakan u ye mɔgɔ min bila ka kuma ani chef d'état-major général des armées ka n'a fɔ perezan ɲɛna k'a fɔ ko nin ye gɛlɛya de ye nin gɛlɛya ni kuma tɛmɛna mais nin tɛ foyi ye u ka engagement na u ye sɔrɔsiw de ye u ye tenue don k'u bɛ jamana lakana u nana fɔ président ɲɛna k'a fɔ u ka engagement an'u ka dévouement kɛlɛ in bɛ sen na b'u labɛn tuguni tile fila nin na ou bien kalo min nalen b'u labɛn ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la sɔrɔsi bɛ former nin condition bɛɛ la o n'i minɛna otage la i ka kan ka mun fɛn fɛn fɔ la o bɛɛ bɛ f'i ye et puis président ka ka promesse kɔnɔ tuma bɛɛ a b'a fɔ a ka discours na k'a fɔ mali sɔrɔsi sɔrɔsi kelen si tɛ to kɔfɛ a kɛra su ye o a kɛra i bɛ otage la o a kɛra i bɛ porté disparu la n'i bilala mission na ka taa n'i ye mɔgɔ bila mission na i bɛ jɛn n'a ye dɛ ni ɲuman y'a sɔrɔ an bɛɛ b'an tɛgɛrɛ ni gɛlɛya y'a sɔrɔ fana an bɛ yen fana donc le fait que président y'u recevoir wulada in na o de b'a jira k'a fɔ ko a ye promesse min kɛ ko mɔgɔ si tɛ to kɔfɛ a b'o promesse kelen de la. nin tun ye mugubɔ ni sɔrɔsiriyakaw olu ka minisiri n'o kɛrɛfɛ minisiri don general umaru jara nin tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ye kasara sɔrɔ jamana b'u kɔ u ka hɛrɛ la jamana b'u kɔ u ka bɔnɛ na wa u be fɛn min fɔ nunu ta kɛra cogo min na k'a kelen o kelen i su ni ɲɛnama jamana mago b'i la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw bɛ wulikajɔ min na se ɲinini ka di jamana ma ala ka se d'u ma ala k'u fanga se n'an bɔra yen kalo salen kɔnɔ na an ka lakanabaa minnu be n'i y'a sɔrɔ u ye an dɛmɛbaa sɔrɔsiw n'o ye risi sɔrɔsiw ni mali sɔrɔsiw olu ka wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ u be ka kɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔ na ɲɔnɔ dugu dɔ be n'a wele ko dabakan ND16 u ye wulikajɔ kɛ ka taa o yɔrɔw la ka taa munumunu kɛ kungo kɔnɔna na walajugukɛbaaw nɔfɛ o senfɛ dabakan dugu kɔnɔna na u taatɔla taara bɔ yen k'a yira dugutigilakaw la ka se ka yɔrɔw lajɛ ka sɔrɔ ka taa o taama senfɛ ko an ka sɔrɔsiw ka saki dɔ o saki in de tora yen ko fura b'a kɔnɔna na u ɲinɛn'a kɔ u taara k'o to dugu yɛrɛ kɔnɔ dɛ u taalen kɔfɛ kɔfɛ dugulamaw ye saki in ye ko nin saki in ye lakanabaaw ka saki ye dɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u kan ka saki in kɔni k'a di jamana lakanabaaw de ma walajugukɛbaaw dugu kɔnɔna na maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ dɔw y'u ka piyɔnw ye n'o dɔw y'u ka kumalaselaw ye olu bɛ maaw cɛra o dɔ kɔni bɛ a na kɛ olu ye kunnafoni di kungokɔnɔmaw ma joona joona ko saki min bɛ yen ko lakanabaaw ka saki don k'u ɲinɛn'a kɔ yan walajugukɛbaaw kɔni u labɛn yɔrɔ de bɛ k'u bɛna an ka lakanabaaw ka saki in ta fasoden ɲumanw tɛ ban walajugukɛbaa ninnu nana ka na fɔ saki in kɔ dɛ dabakan u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsi dugu ma ko saki in n'a ma bɔ ko dugu ta ɲɔnɛse fila ko dugu ka miliyɔn wolonfila k'o sara olu ye saki kelen kunkɔrɔ deliw kɛra kunnafoniw na ko miliyɔn duuru ani waa kɛmɛ bɛn kɛra o de kan an bɛ don min na ko bi k'o de bɛ ka labɛn ka d'u ma nin saki kelen nɔfɛ walajugukɛbaa ninnu u tɛ dɔ wɛrɛ la dɛ ka wulikajɔw ta wajibi kow marifa bɛ bolo dama ka taa wulikajɔ ta ka ɲɛsin maaw ma maa caman ka fɔ la sigida kɔnɔna na dɔw b'a fɔ ko ninnu bɛ diinɛ ko la k'a sɔrɔ u tɛ dɔ wɛrɛ la binkanni kɔ n'u y'an ka lakanabaaw minnu fan dɔ dama u b'u wulikajɔ kɛ ka na gɛrɛntɛ se dugu dɔ ma n'u y'an ka lakanabaaw natɔla ye dɔrɔn u boli ka don tu kɔnɔna na ko wulikajɔ minnu bɛ sen na hali bi ka se ka wele bila jamana ma wulikajɔ minnu bɛ senna bi dɔ ka fara kan ko n'ala sɔnn'a ma maa ninnu k'u daga bɛ bolo da la an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi a bɛ bɔ kɔrɔn a bɛ bɔ tilebin se ma dɔrɔn ala ka kɛ jamana nin ka basigi n'an bɔra ye tɔrakaw fɛ yen wulikajɔ kɔni a kɛlen bɛ ne ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin olu ma kabini sangajan marifatigi sidɔnbaliw ka wulikajɔ fɛ ni tɔra y'a yira k'a fɔ fo saya olu kɔni tɛ fara foyi kan ka mali kɛlɛ wa olu tɛ bɛnkan ta dɛ kɛlɛban bɛnkan k'olu ti don da fɛ olu ye malidenw de b'u yɛrɛ maliya kɔnɔ na n'o kɛlen bɛ gɛrɛntɛ ka ɲɛsin u ma tɔrakaw y'a yira k'a fɔ k'o de sen fɛ ko walejugu kɛbaaw n'olu ka maa min bɔra k'i bɛna bada la dama u bɛ marifa ci o la wa ko kungo kɔnɔnaw la yen u bɛ tu de kɔnɔna na maa ninnu u t'i ye kɛnɛ kan k'a fɔ ko a ye to an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kan i t'o y'u fɛ dɛ u bɛ wulikajɔ de kɛ ka na tu kɔnɔna na ka sin ka bala ten dɔrɔn ka wulikajɔ kɛ ka cɛnni kɛ dɔrɔn ka tila ka boli ka don tu kɔnɔna na tɔrakaw y'a yira k'a fɔ k'o de kɛlen bɛ sababu ye bi olu bɛ yɔrɔ minnu na u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ko wa ko kungo kɔnɔna kɔni falen bolo u bɛ fɛn min fɔ jamana ka wulikajɔ kɛ hali bi ka se k'u magɛn maa minnu bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'u taara olu ka yɔrɔw la k'a dɔ bɛ dilan ko basigi kɔni k'o bɛ cogo i y'a se ka nin pɛrɛsigɛ di an ma tɔra dugutigi ale ka kɔnse dɔ a b'a tɔgɔ fɔ an ye n'u ka gɛlɛya an ka lamɛn ne tɔgɔ solomani cɛnta ka bɔ tɔra ne ye dugutigi ka kɔnse ye tɔra tɔra bi kɛmasina mara fɛ kilo tan ni duuru o de bɛ tɔra ni kɛmasina ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya in b'an kan ka bɔ kɛmasina o kumara gɛlɛya in b'an kan lakanabaliya la jatigɛwalew waati bɛɛ u bɔ sanfɛ u bɛ na jida ra ka na mugu ci an na an tɛ se ka mɔni kɛ hali an ka musow k'a fɔ k'u bɛ taa dankan na ka taa ji ta o bɛɛ gɛlɛya b'an kan an ka min wele da pɛrɛsidan n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye u k'u janto an na anw min mara min kɔnɔ o ye kɛmasina mara de kami kɛlɛtigi bɔra masina ka bɔ masina ka taa bila kumara patiri makara maa ninnu kɛnɛma ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ kɛmasina ka taa kumara u bɛ nɔ moto ma jɔ n'anw y'an kun bɔ dɔrɔn k'a fɔ an bɛna baara kɛ ji ra k'a fɔ an b'an dahirimɛ ɲini u bɛna mugu ci an na anw dun fana ye jamanaden de jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka patiri kɛ ka jigi kungo kɔnɔna minnu u bɛ hali u tɛ dogo la anw jigi ala ye an jigi ye fanga tigilamɔgɔw ye anw bɛ jamana ka baara de la n'anw bɛɛ ye bɛnkan ta a laban laban a bɛ kɛ sababu ye ka baara gɛlɛya fanga tigilamɔgɔw kun n'anw y'an yɛrɛ defa ka fanga ka baara nɔgɔya u bolo olu kan ka anw dɛmɛ nin y'anw san naani an tɛ mɔni kɛ an tɛ jago kɛ an tɛ bolola baara si kɛ wa dɛmɛ si ma na d'anw ma k'a fɔ suman kunda k'a fɔ dɛmɛ wɛrɛ kunda k'a fɔ ko tuwarakaw a ye nin kɛ k'aw bolo dɛmɛ sani an ka se aw ma u kan ka anw lajɛ bi tuwara bolo ni a ba kɔnɔ a ɲɛnɛ ka taa bila fo nu a fɔra ko moto ka jɔ moto baara ka bolo anw fɛ yan a fɔra ko duruni na baara dɔ de bɛ ka fara anw ka gɛlɛya kan anw yɛrɛ kalen kan k'an ti bɛnkan ta ka faso janfa faso ka kan anw dɛmɛ cogo n'o ma kɛ a bi popilasɔn jigi misɛnya nka min min fɔ asimi n'a ka ɲi kɔmɔw ye u bɛ baara la nka baara ma se anw fɛ yan jamana an b'a kɔ wa an tɛ bɛnkan ta fo k'an sa nka nin ye kungokɔnɔmaa jamale ye walahi a jigi min dugu kɔnɔ jamana in ala k'a lafiya ala k'a ta fanga di ɲɛmɔgɔw ma jamana in ala k'a k'an sago ye ala ka juguw ka se ban ala yɛrɛ ka don an n'u cɛ nin tun ye tɔra dugutigi ka kɔnse dɔ suleman cɛnta nin tun y'ale kan ye ka bɔ tɔra a fɔra cogo na mɛ ni sogo nɔfɛ u tɛ min ye u bɛ fɛn min nɔfɛ basigi bɛ se k'u sɔrɔ cogo min na u ka sigida kɔnɔna na o ye welewelemada kunba de ye ko nin tɔra kelen ninnu na ye ko kɔsabaraba in na an ka lakanabagaw ka wulikajɔ dɔw fɛ ko duguden dɔw olu de yɛrɛ de bɛ ko in na ka taga ni kunnafoni caman ye ko lakanabagaw ka wulikajɔ fɛ k'u be foli ta ka ɲɛsi lakanabaaw ma duguden minnu be u yɛrɛ ka fɔ la ko n'o dɔw b'a bɛnɲɔgɔnya kɔnɔna na u ni kungokɔnɔmaw k'o dɔw minɛna kɔsa in na an ka lakanabaaw fɛ bamakɔ olu b'u to tɔra ka foli ni tanu ta ka ɲɛsi lakanabaaw ma wulikajɔ min bɛ sen na hali bi u ka dɔ fara u kan n'u sera tɔra don o don tɔra n'a lamini waledenw kɛbaa minnu be u kɔni tɛna dogo ko ni lakanabaaw ye wulikajɔw kɛ ka se tɔra yɔrɔ ninnu na ko basigibaliya ko ni ala sɔnna a ma k'a bɛ dabila k'o sɔrɔ kɛ ko basigibaliya kɛbaaw k'u dagalen b'o yɔrɔ na k'u dagaw bɛ ci an bɛ dugawu kɛ jamana in kolosuma bɔ kɔrɔn bɔ tilebin se masa ala k'an ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra yen sopam o ye jɛkulu ye an ka dugujukɔrɔ nafolow olu bɛ bɔ u bɛ kɛ cogo di u bɛ taa sira jumɛn de fɛ jamana ta ye mun y'a la kɛnyɛrɛyew ta ye mun y'a la olu y'u ka lajɛrɛba kɛ o lajɛrɛ sen fɛ u bɔra k'a kɛ min y'a ko ɲɛmaa ye an ka minisiri n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ni musakako ma jamana kɔnɔna na aluseni sanu o ye minisiri d'état ye ale yɛrɛ kuma min fɔ a ko sen fɛ an k'a lamɛn code minier gafe min bɛ sanu bɔ ko ninnu bɛɛ o sariyasunba an ye o falen san ba fila ni mugan saba kɔnɔna la o gafe in y'a yira k'a fɔ sosiyete a sigiden bi segin ni kelen y'a yira k'a fɔ an ka sosiyete dɔ sigi sosiyete minnu ni u ka baara bɛ kɛ mali ta min bɛ sanu bɔ sosiyete ninnu fɛn o fɛn na o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan o sosiyete in de ɲɛsinnen bɛ o baarali ma donc o sosiyete nin a y'a ye k'a fɔ gafe in kɔnɔ a fɔra fana ko sosiyete fɛn fɛn bɛ yen ni o bɛ sanu bɔ mali kɔnɔ kɛmɛ sarada la i kan ka bisaba ni duuru di mali ma ni duuru bɛ tila ka segin maliyɛn minnu bɛ kɛnyɛrɛye la o bi saba in kɛmɛ sarada la o bɛ bɛn valeur min ma sopamim ɲɛsinnen bɛ o labaarali ma pour que mali bɛ se ka nafa caman sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolo la cogo min na donc o lasigi fɔlɔ de tun bɛ yen bi o kɔnɔna la an kan k'a lajɛ direction b'a fɛ yanni san ba fila ni bi wɔɔrɔ ni saba u b'a fɛ sopamim ka kɛ cogo di u ka hakilina bɛ ka développer ka yiriwa ka kɛ cogo di u ka san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ ani ba fila ni mugan ni wolonfila o budget fana u kan k'a sɛgɛsɛgɛ ensuite euh, u ka accord d'établissement mun b'a yira mɔgɔ bɛ ta cogo di i bɛ sara cogo di i ni société cɛ bɛ cogo di n'i donna société na o kumaw de bɛ euh, accord d'établissement kɔnɔ donc bi réunion kun ye k'olu documentw de valider k'a lajɛ ni n'an ye sopamim bila sen kan bi an bɛna se ka nafa minnu sɔrɔ a la nin tun ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ko yɛrɛ lasabatili ma an ka jamana kɔnɔ nin tun y'ale kan ye aluseni sanu minisiri d'état fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma yarabi ala k'u sabati n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔna na ɛnpo o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ cakɛda minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na jamana ka hakɛ ka se k'olu ɲini o ye nafolo kafo yɔrɔ ye dɔgɔfaranya min n'o sigira sen kan n'o ye kunnafoni dikow ka se k'olu sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛjuru sira yɛrɛ o matarafali ɛnpo olu de y'o jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o min dira olu ma m'u ka nisɔndiya dogo jɔnjɔn min dira u ma ka tugu ka maaw wele ni ka se k'o ɲɛfɔ k'u ka nisɔndiya yira ko sen fɛ kosɛbɛ sen fɛ min ɛnpo yɛrɛ ɲɛmaa ye a y'a ka kɔrɔfɔ fɔ k'a yira k'a fɔ ko nin baara min kɛlen filɛ ale kɔni cogo bɛɛ lajɛlen k'a b'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ u ye nin jɔnjɔn min sɔrɔ ani ɲinɛ nafolo nafolo kasabi min n'u ka kan k'o ɲini impôt miliyari ba kelen n'a kunkanfɛn san nataw ta k'o fana ka jugu ni o ye o fana ka ca ni o ye wa olu tɛn'u tɛgɛ jigin u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn jamana kɔnɔ na i ka wulikajɔ ye min ye hamadun fal janka ale y'a ko ɲɛmaa ye kuma min fɔ an k'a lamɛn jamana ɲɛmaa yɛrɛ min ye général d'armée asimi goyita ye ale de y'a fɔ sikaso en 2024 k'a fɔ ko administration bɛɛ bɛna baara kɛ ni nɛgɛjuru siraw ye pour que k'u ka baaraw yiriwa ka baaraw fana ɲɛ u bolo anw ye baara k'o kan an y'a jɔnjɔn sɔrɔ bi a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye ka da fɛn fila kan fɔlɔ anw bɛ maliyɛnw de ka sigi kɔnɔna na maliyɛnw ko an ka baara kɛ cogo min an bɛ baara kɛ ten baara in kɔnɔna na nɔgɔya fɛn fɛn bɛ se ka kɛ population ye an b'o baara de la an y'a jira k'a fɔ ko an bɛ se ka nɔgɔya kɛ maliyɛnw ye k'a jira fɛn caman kan u bɛ se ka impôt sara k'a sɔrɔ u ma na impôt la fɔlɔ aran de tun bɛ kɛ impôt daw la sisan o tɛ yen tugun n'a ka d'i ye i b'i sigilen to i ka so ka impôt sara n'a ka d'i ye i b'i sigilen to i ka so k'i ka déclaration bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma se impôt la o ye belebele ye maliyɛnw yɛrɛ ma an ka agentw fana ma nɔgɔya caman kɛra fɔlɔfɔlɔ papiye de caman tun bɛ d'u ma u b'a sɛzi sisan o tɛ u bɛ se k'u ɲɛsin baara wɛrɛ ma ni nin ye sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn caman ye fɔlɔ vignette a tun bɛ kɛ a papiyelama de don a bɛ contrôler mais ni ala sɔnn'a ma ni janvier 2027 sera vignette min bɛna bɔ o kuma o vignette bɛ kɛ nɛgɛjuru sira de fɛ k'i sigilen to i ka so i bɛ se k'i ka vignette san k'a sara k'a sɔrɔ i ma se impôt la san o san hakɛ dɔ de bɛ ɲini servisiw bɛɛ fɛ u k'a ladon ɲinan ta o bɛ bɛn miliyari ba kelen ani miliyari kɛmɛ duuru ni bi seegin ni wolonwula wa san wɛrɛ ta a bolo dalen don k'a fɔ k'a bɛ bɛn miliyari ba kelen ani kɛmɛ wolonwula ni bi seegin ni duuru ma donc bɛɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ k'an bɛ faso baara de la ni bɛɛ y'i sen don faso baara la faso ye min ɲini an fɛ an bɛ se k'o kɛ an b'a ɲini fana ala fɛ ala k'an dɛmɛ nin tun ye hamadun fal janka nin tun y'ale kan ye impôt ɲɛmaa don a bɛ fɛn min nɔfɛ k'a ka dɔn olu ye wulikajɔ minnu kɛ a kɛra kɛcogo ma ni jamana ye waleɲumandɔn hali bi taama n'o ma ban bolo fifa tɛ jɔ wa u bɛ wulikajɔ min na ni ala sɔnn'a ma ɲɛtaa sabatili hali bi k'o baaraw olu bɛ ka taa o sira fɛ hali bi tɔ bɛ fɛn min na o ma ban an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi ye jamana in lafiya a bɛ bɔ sira o sira fɛ ala ka jamana ni ka kolosuma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ yirimajɔ kɛrɛnnenya na ale kulu yirimajɔ kuluba o filɛ kulu sanfɛla la dɔw ko n'i ye dɛkɔrɔkulu n'i yɛlɛla o sanfɛla la sɛsikatɛrɛ sira fɛ olu ye kɛnɛyaso dɔ sɔrɔ n'o ye asako o kɛnɛyaso min ko asakuyugu o min sigira sen kan dɛ o yirimajɔ kuluba olu tɔgɔla kɛnɛyasoba ye o dayɛlɛli baaraw bɔra ka kɛ kari tɛmɛnen na maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ ni ka na kɛnɛ kan a sen fɛ min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye ka taa se dugu ɲɛmaaw ma mɛrilakaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ka fara yirimajɔ yɛrɛ min sigida maabaw kan ninnu bɛɛ lajɛlen u m'u ka nisɔndiya dogo mohamɛdi samake tun ye mɔgɔbɔ ye kɛnɛ kan an tɔgɔ la ale ye ɲininkali kɛ maa dɔw la nisɔndiya la mohamɛdi samake seereya dɔw sɔrɔ an k'olu lamɛn imam buwa sidibe yirimajɔ kuluba an bɛ an ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli kɛnɛ kan bi o nisɔndiya kɔni o tɛ fɔ k'o ban an tun bɛ degun ni hami bɛɛ lajɛlen na yan kɛnɛyako sira kan hali ni banabaatɔ b'i bolo dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔli ma nɔgɔ a maɲumako ka bon nka ni ala sera ka sababu ɲuman nɔgɔya an ye k'an yɛrɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ an bolo bi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada an kɔni y'an kun don a kɔrɔ an jigi bɛ silamɛw ka dɛmɛ kan an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na lokasiyɔn don kɛnɛya ala k'a sabati an bɛɛ lajɛlen ye ne tɔgɔ ye yaniki kulubali ne bi yan ka médecin chef de représenter sescom dayɛlɛ la pour que population bɛ se ka lafiya cogoya min na a bɛ dɔ bɔ anw sesɛrɛfu anw fana ka doni na n'i ko kɛnɛya a bɛ ta sescom kunda ka se sesɛrɛfu la fo hopitali ni yirimajɔ kuluba sera ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ a b'a pɛrɛmete kɛnɛya ka gɛrɛ population na an b'a laɲini fana population fɛ u ka na ni banabagatɔ ye joona parce que n'i nana ni banabagatɔ ye joona bana bɛ furakɛ musaka fana bɛ nɔgɔya ne tɔgɔ ye lasina tɛnbine yirima asako président de ne an welela ka na kuluba sɛscom dayɛlɛli la nin hami kun b'a sen na a mɛnna yirimajɔ kuluba mɔgɔw sɛgɛnna kɛnɛyako la u ye asako yiri sɛgɛrɛ siɲɛ caman ka kuma fo bi olu yɛrɛ wulila k'u jɔ ka cɛsiri pour que dɔgɔtɔrɔso ka dayɛlɛ kuluba yan ladilikan min bɛ yen n'i ko asako jɛkulu de don n'i ko jɛkulu sigida jama bɛɛ de b'a la i k'a dɔn k'a fɔ k'i ye lasigiden de ye ka to ka kɔmasegin kɛ n'i taara mission na n'i seginna ka bɔ mission kɛyɔrɔ la jagoya don i b'a ɲɛfɔ tant que n'o tɛ yen o de bɛ na ni gɛlɛya ye u k'u jija u ni population ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ ka kɔmasegin kɛ sedu tarawele n bɛ dugutigi ka nɔnabila la yan nɔ n bɛ kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛ don ala m'a latigɛ bi nin ka kɛ dugutigi yɛrɛ ɲɛna sinɔn dugutigi ka laɲini yɛrɛ tun ye a ka ye nin kɛnɛ ninnu kan kɛnɛ in Vraiment a kɛra bi a ye ne sewa kosɛbɛ. Sigida mɔgɔw ka laɲini tun ye nin ye a mɛnna. An yɛrɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya bɛ yen ka daminɛ sirako yɛrɛ fɔlɔ. Olu mabɔlen don an na u ye u sera ka jija u ka dɔgɔtɔrɔso ɲini k'a dayɛlɛ. Dɔgɔtɔrɔso in Ala k'a yiriwa ka tila k'a ɲini fɛnɛ sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka na dɔgɔtɔrɔso in na o de b'a kɛ bɛɛ ta ye k'a ɲini dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ fɛ minnu bɛ baara k'a kɔnɔ olu ka sara de bɛ sɔrɔ population ka nali fɛ k'u ka population minɛ fɛnɛ ka ɲa yirimajɔ bɛɛ kɔni tɔgɔ la an b'an ka nisɔndiya fɔ nin ko in na ala ka barika don a la ne tɔgɔ madamu jara asiya cɛnta ne bɛ bɔ yirimajɔ kuluba nisɔndiya min bɛ anw na o de ye dɔgɔtɔrɔso anw na yirimajɔ kulu sanfɛla ni o de ye yirimajɔ kuluba ye a fana y'a tɔgɔla dɔgɔtɔrɔsoba sɔrɔ o nisɔndiya de bɛ anw na bi an ka mɛriw ka taa se an ka dugutigilakaw ma olu ye an dɛmɛ kosɛbɛ sɛsɛrɛfu ɲɛmɔgɔ ka taga se asako yiri yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ma anw nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a mɛn sigida ka taga ɲɛ dɔgɔtɔrɔso ni yirimajɔ kuluba cɛw fana y'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka boliboliw kɛ walasa an bɛ se k'an tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ o ye nisɔndiya koba ye nka an b'a ɲini u fɛ u ka se ka an dɛmɛ barisa dɔgɔtɔrɔsoba in kɔni sɔrɔla baara bɛ ka k'a kɔnɔ nka an ka dugukolo tɛ an bɛ lokasiyɔn de la donc u ka se k'an dɛmɛ walasa an ka se ka dugukolo sɔrɔ ka se k'a jɔ ka se k'o kɛ an yɛrɛ ka tɔgɔla yɔrɔ ye hakili la o ka fisa ni lokasiyɔn ko ye an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi u ka se k'an dɛmɛ walasa furaw fo ka taa se eh, baarakɛminɛw ma u k'u jija ambilansi kelen u b'o da an ka bolo kan barisa a se ka kɛ banabagatɔ dɔw bɛ na u bɛ tɛmɛ yan dɔgɔtɔrɔw ka dɔnta kan fo ka taa se an ka sanfɛ dɔgɔtɔrɔsow la olu tɛ sira sɔrɔ abada fo ambulansi de ka kɛ an bolo ka fara sira dilan cogo ɲuman kan an b'o de ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ. nin tun ye maa dɔw ka ye mɔgɔ sɔrɔ ka kuma bara la a y'a ka kuma bara di sigida kɛrɛnkɛrɛnnenya komini sis n'i y'a sɔrɔ sigida wɔɔrɔnan o meri ka nɔbila min tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma d'o ma o ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. ne tɔgɔ ye saliya sangare l'agent chargé d'expédier des affaires courantes de la mairie de yirimajɔ n bɛ yan nɔ bi komini sisi meri bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ yirimajɔ kuluba ka cscom dayɛlɛli de la kulubakaw farala ɲɔgɔn kan kɛnɛyaso an b'o dayɛlɛli kɛnɛ de kan bi nisɔndiya min ne la o ye fɔlɔ k'a fɔ ko u bɛ baara min na n'i y'a ye k'a fɔ ko olu bɛ i debrouye ka yɛlɛ ka se yan fɔlɔ o yɛrɛ kabako de ye mɔgɔ min sɔnna ka kuraji sɔrɔ k'i sigi yan ka tila k'a fɔ ko olu ka kɛnɛya ko ka di u yɛrɛ ma ka kuraji sɔrɔ ka fara i yɛrɛ kan mɔgɔ si ka dɛmɛ t'a la u yɛrɛ ka sigida la mɔgɔw dɔrɔn kɔ o ye nisɔndiyaba ye o kɔrɔ ye k'a fɔ k'an ka population mago b'u yɛrɛ la an bɛ nisɔndiya ka ni ala sɔnna ma asako yiri kɛla cogo min na asako yiku ka se ka ale ɲɔgɔn bɔ bi an ka asako yiri namara t'a la dɛ ale ɲɔgɔn tɛ mali la yan bi an b'a ɲini yirimajɔ asako fɛn fɛn bɛ yen nɔ bɛɛ ka k'o ɲɔgɔn ye an nako wɛrɛ an k'a sɔrɔ location ko bɔr'a la hali n'an ma yɛlɛma an k'a sɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ an bɛ se ka yɛlɛma yɔrɔ min na population an ka dɔgɔtɔrɔso k'an yɛrɛ ta ye min se ye dɛmɛ ye ka na se dɔgɔtɔrɔso ma o de b'a to dɔgɔtɔrɔso bɛ se ka sɔrɔ kɛ o b'a to a bɛ se ka yiriwa kɛ o de b'a to an mago bɛ minɛn min na an bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ an ka yɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye saliya sangare nin tun y'ale kan ye sigida wɔɔrɔnan o meri tɔgɔ la kɛnɛ in kan min ye jɛkulu yɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ u ka baara ɲɛsinnen bɛ dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ ɲɛnamayali ma n'i y'a sɔrɔ o ɲɛmaa ani o kɔfɛ ale yirimajɔ dugutigilakaw ka lasigiden ye kɛnɛ kan a yɛrɛ ye kuma min fɔ mɔso ka kuma bara la an k'a lamɛn ne tɔgɔ habibulayi ture an ye kɛnɛyaso kura min dayɛlɛ n'a tɔgɔ ko asako yiku yirimajɔ kuluba yan ne y'o perezidan ye an ka jɛkulu tɔgɔ asako yiku sigida yiriwa nin baara in an ye nin daminɛ a bɛ san duuru bɔ kabi 2020 yɔrɔ ninnu anw ye wulikajɔ kɛ da tɛ da ye anw ma min gosi an ka se ka kɛnɛyaso sɔrɔ anw fɛ yan nɔ ala ma hinɛ na yirimajɔ dugutigiba n'o ye ntɔgɔ jara ye an ka foli b'a ye nin kɛnɛ kan yan yirimajɔ sɛkitɛri bi saba ye k'ale kura ye a bɛɛ kɔfɛ hali ala ma taa sira ka yɛlɛ ka na anw fɛ yan nɔ problème b'a la ni anw ma ɲɔgɔn minɛ an b'a kɛ an yɛrɛ la an ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ to k'an kɔ da la kelen kelen kelen kelen fo ka n'an se kɛnɛyaso in ma bi nin yɔrɔ in na an bɛ n profite maa o maa ye i sen don nin ko in na nin yɔrɔ in na fugulan fila bɛ n kun na n ye chef secteur ye n'u ko ko dugutigi ka ciden kuluba yan nɔ en même temps n ye asako président ye donc euh, dugutigi ka cidenya conseillerw bɛ n da fɛ asako présidentya bureau fana membrew bɛ yen ne mɔgɔ ma ju la musaka ko foyi la ko n ma nimisi wasa u yɛrɛ farikolo u yɛrɛ ka wari u y'a ta kɔnɔna jɛlenya la u b'a ta u b'a don sigida in kungo la ala barika la an ma ɲɛsin fɛn fɛn ma foyi ma n'an sɛbɛ ye k'an ma ɲɛsɔrɔ bi na a bɛ se ka mɛɛn n tɛ an bɛ ɲɛsɔrɔ la inshallah nin tun ye abibulayi ture ye nin tun y'ale kan ye chef secteur n'o ye dugutigi ka lasigiden o kɔfɛ kɛnɛyaso min sigira sen kan o ko ɲɛmaa ye ale ye kuma tɛ dɔ dɛ kɛnɛyaso min sigilen filɛ sen kan ala ka kɛ nafasɔrɔsirada ye ka ɲɛsin mara bɛɛ lajɛlen ma a ka di an ka jamana bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yirimajɔ hali bi ani kɛnɛya tigilamaaw an n'olu bɛ to ɲɔgɔn bolo maristop olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ka jɛkulu ka wulikajɔw kɛ an balola k'a fɔ ko musoya kɛrɛnnena cɛw ni musow kɛrɛnna min y'i k'a dɔn k'a fɔ olu banaw furakɛliw ani olu ka se ka bilasiraliw kɛ ka se ka maaw kɔni ka sira yira u la u bɛ se ka taa fura yɛrɛ kɛ cogo min na n'u bɛ se ka wulikajɔw kɛ cogo min na ka ɲininkaliw kɛ ka se ka kow ɲɛ dɔn n'olu ka santiri ɲɛsinnen b'o ma o hakilila min b'olu la kuma fɔ dakuruɲɛ kelen n'i y'a sɔrɔ u ko ten ko bange gindo o baara minnu bɛ sigi sen kan min ye kɛnɛya santiri yɛrɛ a ɲɛmaa ye dɔkitɛri bakari tarawele ye olu ka nin hakilila in kun ye mun ye ale b'o ɲɛfɔ an k'a lamɛn an yɛrɛ ka ɲininiw yɛrɛ ye min yira an na maristop kɔnɔna la ko n'i m'i ka bana yaala i tɛ fura sɔrɔ a la bana dun mana kɛ cogo o cogo fo i k'a dɔn i bɛ taa fan min fɛ kɛnɛyasow yɔrɔ la o de y'a to an ka ɲinini an ye sɛribisi bila sen kan faamuyali bolo ma sɛrivisi kileyan o sɛrivisi kileyan an b'o de wele ko bange gundo bange gundo tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔw de b'an bolo u sigilen don ka daminɛ sɔgɔma fo ka taa su ma u bɛ maaw ka appel reçoit maa minnu mago bɛ kunnafoni na ka taa se kɛnɛya kunkankow ma a kɛra bana minnu bɛ se ka sɔrɔ cɛnimusoya sira fɛ a kɛra kɔnɔbara yɛrɛ ta fanfɛla fɛ a kɛra i n'a fɔ olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ walasa ka se ka dɛmɛ d'u ma ka se ka sira don u kɔrɔ joona minnu bɛ se ka kɛnɛya tigilamɔgɔw sɔrɔ minnu spécialiselen don a baara la walasa ka se k'u dɛmɛ joona donc o la pour que ka se k'an nasɔrɔ siraw de bɛ yen nɔ donc Maristop ka baara kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ Mali kɔnɔna la gɛlɛya bɛ yen dɔɔni maintenant pour que ka ko nɔgɔya mɔgɔw ma an ye numéro vert bila sen kan o numéro vert tɛ dɔwɛrɛ ye o numéro vert ye bi seegin fu tan ni kelen ani bi seegin ni seegin donc n'i y'an wele o la dɔrɔn i bɛ se k'an nasɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen weleli ka nɔgɔ olu ma o ye tiɲɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen weleli ma nɔgɔ olu ma ou bien bana b'u la lujura b'u la min ma se ka to ka fɛn bila donc o de y'a to an ye WhatsApp numéro bila an ka WhatsApp numéro la n'i y'a écrit a kan i bɛ se k'an nasɔrɔ a kɛra WhatsApp ye a kɛra Facebook sira fɛ o n'i ye message bila an ko an ka page Facebook fana kan an bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na ka se ka dɛmɛ d'i ma maintenant an ka numéro WhatsApp ye soixante-dix-huit soixante-huit zéro zéro zéro sept maintenant bamanankanma bi wolonwula ni seegin bi wɔɔrɔ ni seegin fu ni fu fu ani wolonwula donc n'i y'o nimoro ninnu na kongo i bɛ se ka an nasɔrɔ nɔgɔya la joona mois tɛmɛnen yɛrɛ rapport la ne y'a analyser k'a lajɛ maa caman maa min y'an wele a bɛ taa maa kɛmɛ ani dɔɔni na u ka besoin ninnu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ bana minnu bɛ sɔrɔ cɛnimusoya sira fɛ olu de nana kosɛbɛ n'i y'o ye i b'a yira k'a fɔ a besoin bɛ yen donc mɔgɔw mago bɛ a information na k'a dɔn u kan ka taa sira jumɛn fɛ parce que bana bɛ bana la cɛnimusoya sira fɛ bi i yɛrɛ t'a dɔn i yɛrɛ la f'i ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ a karisa nin b'i la taa nin dɔgɔtɔrɔso in yɔrɔ la taa nin spécialiste in yɔrɔ la donc an ka centre baara bɛnnen don o ma o ye fɔlɔ ye a filanan fana ye mun ye tuguni kɔnɔbara gestion parce que i bɛ taa sɔrɔ muso mana garisigɛ kɔnɔbara la a b'a kɛ cogo di c'est à dire k'i bɛ taa gynéco fɛ yen cogo min na i bɛ taa sage femme fɛ yen cogo min na donc an b'olu fana bilasiraliw kɛ parce que an ka dɔnniw y'a yira k'a fɔ eh, mali kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ to musokɛlɛ la fɛn min don an yɛrɛ bɛ ka dɛmɛw kɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan ka mɔgɔw sensibiliser pour que dɔ ka se ka bɔ o la kosɛbɛ donc n'i ye centre d'appel ta an ka baara fanga ka bon an tɛ dɔgɔtɔrɔso ye an tɛ spécialiste ye mais an bɛ mɔgɔw bilasira de k'i orienter walasa i ka se ka kunnafoni sɔrɔ joona donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ka baara kɔnɔna la sariya dɔw b'a la parce que n'i ye mɔgɔw wele a ka kan i k'a tigi bɛrɛbɛrɛ parce que n'i y'a ye mɔgɔ b'i wele a dalen don i la de donc n'a tigilamɔgɔ dalen don i la a tigilamɔgɔ ka bugulatigɛ sɛbɛn k'an ka fɛɛrɛ tigɛ kosɛbɛ mun na i bɛ se k'olu kɛrɛnkɛrɛnya k'olu matarafa ka ɲa donc o la an kɛlen don ka précaution bɛɛ lajɛlen bɛ ta walasa ka se ka mɔgɔw ka bugulatigɛ sɛbɛnw lakɔlɔsi yɔrɔ la yɔrɔ min b'a to si c'est sécurisé parce que an ka centre d'appel yɛrɛ kɔnɔna la maa si yɛrɛ yamaralen tɛ ka don a kɔnɔna la tant que n'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ centre baarakɛla ye wa marie stopes agent foyi yamaralen tɛ ka don yen tant que n'i yɛrɛ tɛ centre baarakɛla ye parce que o kun ye jumɛn walasa ka se ka mɔgɔw ka bugulatigɛ sɛbɛn don bɛrɛ la k'a lasago ka ɲa walasa mɔgɔ wɛrɛw kan'a lasɔrɔ mun ti centre baara ye donc o la an y'an ka serveur sigi sen kan donc ni fɛn fɛn bɛ produit mali la a bɛɛ bɛ to mali de la fo ka taa se k'a bila apdp ka yamaruya kɔnɔna la nin tun ye bakari tarawele nin tun y'ale kan ye marie stopes tɔgɔ la a fɔra cogo min na ala ka faamuyali ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen min ye associationw faralen ɲɔgɔn kan ka coordination k'o sigi sen kan alisilama diinɛw olu taabolo yɛrɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'u mɔɲɔgɔnw ma ɲɛtaa kama o bureau ba o bɔra ka sigi u bɔra ka bureau dɔ ka se k'o sigi sen kan kalo wɔɔrɔ o de bɛna ka sɔrɔ ne ka se ka congrès labɛn o ɲɛmaaya dira maa min ma n fa mɔdi sidibe ale ye kuma min fɔ an k'a lamɛn jɔn de b'an bolo kalo wɔɔrɔ an bɛna lajɛ ni ala sɔnn'a ma an bɛna statut ni règlement an b'a relecture kɛ ɔ coordination fana tun installelen don kominiw ni regionw na donc an seko damayira la ni ala sɔnna an bɛna o bureau fana kura nin tun ye fa mɔdi sidibe nin tun y'ale kan ye ale min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale bilala kow ɲɛma sɔni u ka congrès ba cɛ a ko sen fɛ makiba ale yɛrɛ kuma min fɔ a ko kɛnɛ kan an k'a lamɛn Silamɛtɔnw y'a ye an ka to an ka tɔn kɔnɔ an ka baara kɛ mais an ka jɛɛrɛ jɛkulu dɔ bila yen min bɛ kuma ni an bɛɛ tɔgɔ ye n'an bɛ fɛ ka hɛrɛ dɔ ɲini ka di silamɛya ma forobako la an bɛ se ka jɛ ko o defa kulu min kɔnɔ an k'o bila yen o la an ye kulu dɔ dilan o de la ko coordination des associations islamiques du Mali CAIM ko caman bɛ coordination y'i sen don a bɛɛ la se ka faamuya di ko caman na coordination ye baaraba min kɛ hali bi nɔ ma tunu ni bɛɛ b'o kalama opération tabaski min ni bɛɛ bɛ ka kɛ bi saliba la ka sogo fara ɲɔgɔn kan ka taa di banabaatɔ ni dɛsɛbaatɔw ma coordination ka initiative don kabini o waati fo bi a ma dabila hali ɲinan a kɛra donc o kɔfɛ coordination ye assemblée générale kɛ nin tun ye maki ba nin tun y'ale kan ye a ko senfɛ a kɛnɛ kan minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jamana kɔnɔ diinɛ ko ni bato ko ni taabolo kɔrɔw lasabatili ma o minisiri nɔnabila tun bɛ kɛnɛ kan mamadu isa kulubali ale yɛrɛ kuma min fɔ minisiri tɔgɔ la kɛnɛ kan an ka lamɛn jamana ɲɛmɔgɔw an'ale minisiri a jigi bɛ aw ka dugawu kan su ani tile a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye a ka dugawu kɛ finitigilakaw ye ala ka se di u ma jamana ɲɛmɔgɔw jamana yiriwa ala ka a di u ma ka dugawu kɛ fana minnu ni tora a la jamana ɲɛmɔgɔw a k'a ye ko diinɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan n'olu kɛra hakili kelen ye ka cikan kelen ko o di an bɛ basigi min nɔfɛ jamana kɔnɔna la ani an bɛ bɛn min nɔfɛ jamana kɔnɔ o bɛ sabati nin tun ye mamadu isa kulubali nin tun y'ale kan ye minisiri tɔgɔla kɛnɛ kan dugaw bɛ kɛ faraɲɔgɔnkan ye n'i y'a bɛlɛlen faraɲɔgɔn kan diinɛ ko ka se k'o lasabati sank'o ɲɛtaa sabatili n'o y'a kunba ye ala ka hakililaw nin k'olu sabati n'an bɔra hali bi an ni diinɛ tigilamaw bɛ to ɲɔgɔn fɛ yirimajɔ bagarabugu kulu sanfɛla la imamu saka kulubali an ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la ne ko diinɛ ɲɛmaa maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye diinɛ ɲɛmaaw ye olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ni olu kan ka kɛ misali ye diinɛ ɲɛmaaya yalima sara kɛrɛnkɛrɛnlen kan ka di diinɛ ɲɛmaa ma walima diinɛ ɲɛmaa yɛrɛ kan ka kɛ cogo di an ka imam saka lamɛn fo alisilamɛw ka a dɔn de ko alahu taala ka diinɛ taa sira de don métier tɛ i b'i to i ka métier de kɔnɔ ka diinɛ baara i tɛ se ka diinɛ nin ka o kɛ métier fiyewu k'a fɔ ko i bɛ i balo o la ko alahu taala ka laɲini bɛ sɔrɔ e diinɛ mɔgɔ sugu la o tɛ kɛ fiyewu alisilamɛw de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka alahu taala ka diinɛ kɔrɔta mais alisilamɛw man kan ka sɔn fiyewu k'a fɔ ko u baloyɔrɔ ka kɛ alahu taala ka diinɛ ye alahu taala ka cɛba minnu tɛmɛna dugukolo sanfɛ ne tɛ taa makan ka diinɛ ɲɛɲinini na dɛ ne bɛna mali la yan de cɛba dɔw tɛmɛna dugukolo sanfɛ ɲarɔ karamɔgɔ ale tun bɛ segu ɲarɔ karamɔgɔ balola cogoya min na hali su na n'i sigora ɲarɔ karamɔgɔ la i bɛ finikolon de ye a la ale ma kɛ natalamɔgɔ ye wa ni nafolo sɔrɔli ko don alahu taala tun ye o nɔgɔya a ma a bɛna di a ma mais a y'a bɛɛ lajɛlen sarakati ka kun ni a yɛrɛ sekina hamala tun bɛ ɲɔrɔ a jɔra ni a yɛrɛ kun de alahu taala ka diinɛ ka o ta k'i ɲun o la sekina hamala ma kɛ maa ye fiyewu ko a y'i dɛ alahu taala ka diinɛ na momɛdi hakili juman fana momɛdi hakili juman ale tun bɛ balo a wɔsiji de la a ka sɛnɛkɛfɛn a tun bɛ o de dun olu minnu ye karamɔgɔbaw minnu ye anw sɛmɛnen bɛ olu de la i n'a fɔ sek sufi adama sek sufi adama tun bɛ taa baara kɛ a kɔrɔkɛ fɛ u ka dugu la olu ma dɛ diinɛ la ka u yɛrɛ balo dɛ olu de ye alahu taala ka diinɛ ta ni alaw tala ka diinɛ n'i tɛ se ka a ta ni i ni ni i ka nafolo ye fo i y'i gulo alaw tala ka diinɛ na ka i balo a kɔfɛ i ye alaw tala ka taasira jɛ hali n'a sɔrɔ ko diɲɛ dugukolo nɛɛmaya nin k'i bɛ o sɔrɔ mais lahara ta a man di la i ɲɛ bɛ ne ka so sanfɛla la i ɲɛ bɛ woso sɛnɛlen na cogoya min na yan nin ye bamakɔ ta ye ne ka kabaforo o ye hɛkitari fila ye ne ka maloforo hɛkitari kelen ne ka shɔforo o ye hɛkitari kelen samiya na ne bɛ ko o ci bɛɛ lajɛlen kɛ ni ne bɔra juma wulada fɛ fo alamisa ne tɛ don bamakɔ yan ne bɛ min fɔ alimamu ye alimamu baarakɛla de ka fisa alimamu delikɛla ye karamɔgɔ de ye o fɔ n ye sheikh sufi adama a ko kulubalikɛ ni alaw tala ka diinɛ ni a baara nana a juguma ma yɔrɔ taa i jɔ ye i ka baara kɛ o yɔrɔ la mais ni nafolo nana ko diinɛmɔgɔw ta don i mabɔ o la o t'i ka dunfɛn ye ne bɛ ko o sira de taama fɔɔ ka taa se n ka don laban ma ne bɛ n biri ka sɛnɛ de kɛ ka giligi bɔ k'a da ka sɛnɛ kɛ wa ni n denw dɛ anw de bɛ nin foro kurun bɛɛ lajɛlen sɛnɛ wa san kalo tan fila kɔnɔ ne bɛ balo n ka foro la sigida mɔgɔw ɲininka ko aw ka alimami min bɛ ni aw b'a fɔ ma ko sufikɛ aw ka misiri wari ko aw de la ka siga la ko a ye dɔrɔmɛ kelen dun a la wa ni o danganiya nana sɔrɔ ne ka misiri kɔnɔ mɔgɔw bolo ko ne ye misiri dɔrɔmɛ kelen dun o don ne bɛ alimamiya haramu ne tɛ kɛ alimami ye o kɔfɛ pewu ne bɛ balo halala de la wa contribution min kɛ misiri la tɔw b'a bɔ cogoya min na ne yɛrɛ b'a bɔ o cogo la diinɛ dɔrɔmɛ kelen ne mago t'a la wa n t'a ɲini alaw tala fɛ a ka don n kɔnɔ fana don min na ni ala y'a latigɛ a k'a fɔ ko ne ka sara alimamiya la n ka alimamiya bila walima n sara a ka di fantanw mɔ quartier kɔnɔ sinon ne t'a dun fiyewu ni wari dira ko k'a di alaw tala mɔ alaw tala somɔgɔ tɛ alimamu ye dɛ alaw tala somɔgɔ de ye fantanw ye fantan minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'a fɔra ko k'a di ala ma a y'a di o fantanw ma mais ni e alimami ye o ta k'o dun k'a sɔrɔ i tɛ fantan ye i ye tiɲɛli kɛ alaw tala ka hakɛ ra ne bɛ kuma ni n balo ye ka wasa walahi ne b'a dɔn ne tɛ haramu dun ne balo kɔni ka sanu n b'o dɔn parce que n ye sɛnɛkɛla de ye n bɛ sɛnɛ min kɛ san kɔnɔ walahi n'i ye ne ka sɛnɛfɛn n'i y'a tila saba ye kelen ne t'o ban dunna tɔ fila n y'o sarakati a tɛ fɔ anw ye k'anw ka jaga bɔ dɛ an bɛ min bɔ ka ca jaga ye ne bɛ nata fɛn min na o da ala tala n'a ka kira ye don min na ne ye tijaniya wurudi ta ne ka wurudi ma ta diɲɛ nata kama dɛ n tɛ nata foyi la ala n'a ka kira kɔ maa min jogo ka ɲi ni n ta ye n bɛ nata e la walasa n kɛ e ka jogo ɲuman ye n ka dɔ sɔrɔ a la o de ye n gɛrɛ sufi adama na i ye kalan min kɛ n'o ye labaw kalan ye a ma gɛlɛya se i ka diinɛ laseli la wa yɔrɔnin dɔ la a tun bɛ ne ka gɛlɛya lase n ma o gɛlɛya yɔrɔ mun ye ne bɛ fonction na bon don dɔ la u nana ne muter n nalen ka mutation papier minɛ kuma min fɔra n ye o kuma in o ye n tɔɔrɔ fɔɔ ka dansago o ye kuma jumɛn ye ko karisa i ka mutation papier filɛ nin ye an ye i muter ko k'a sababu kɛ ko tɔɔrɔ bɛ kun sulamɛ la donc olu y'a lawuli a kama ka ne tɔɔrɔ parce que ne ye sulamɛ ye o gɛlɛyara n mɔ sɔɔni tun bɛ ne ka mɛtiriya bila o don mais sufi adama ko ko a tɛ bila ko n ka taa a fɛ nin tun ye imam isaka kulubali yirimajɔ bagarabu kulu sanfɛla la nin tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ ala ka kiliɲuman d'a ma n'an bɔra ye an b'a lada ka fɔ hali bi an ni diinɛmɔgɔw bɛ to ɲɔgɔn fɛ k'a sababu kɛ agence de voyage kura dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko agence de voyage aja banɛnɛ jalo o sigili sen kan o kurunbonkari baaraw sen fɛ agence in yɛrɛ ka baara ye mun ye ani u ka wulikajɔ min y'a ko ɲɛmaa ye sidi imam sidi jalo ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn siri ni agence baara u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la parce que n'i ko agence hiji b'a la n'i ko agence umura b'a la n'i ko agence ziyara b'a la o bɛ diinɛ ko fɔ donc a bɛna fɔ eh, diinɛ baara b'a la mais an b'a fɛ k'an bolo fana yɛlɛma i n'a fɔ billetterie i n'a fɔ assistance maladie eh, i n'a fɔ eh, location de voiture i n'a fɔ colonie de vacances donc o yɔrɔ la an bɛ an bɛ an bolo yɛlɛma dɔɔni te ala kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam o min y'an ka modèle ye a ye baara de kɛ kira ma sigi depuis kiraya ma d'a ma a ye baara de kɛ kiraya dila a ma a ye baara de kɛ fo ka taa se ala ka wele seli la a ma donc an b'a faamu k'a fɔ silamɛya wuli ka eh, sigili tɛ wuli ka jɔ de don ala y'o de ɲini ala kira fɛ sala salam a y'o de ɲini maa ɲumanw fɛ donc an bɛ ka essayer k'olu ladege ala k'an bɛɛ sababa ma adamaden n'i bɛ diinɛ baara la i kan k'a kɛ ka ɲa ala kira y'o de ɲini an fɛ sala salam a ko inna allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqina a ka di ala ye adamaden n'i bɛ baara min kɛ i k'a kɛ ka ɲa an ka maakɔrɔbaw b'an ladi ni ko kalifara an na u b'a fɔ karisa i bɛɛ d'a ma a kɛ ka ɲa na n'a t'i bolo i kana nimisa ko n kun bɛ se ka nin kɛ donc ni ala sɔnna ma ni maaw y'u ka dannaya d'an kan insha allah an b'a fɔ k'an sara ala la an tɛ b'u jigi kɔ parce que an bɛna tiɲɛ f'u ye an kan ka min kɛ an b'o f'u ye n'an ye layidu min ta ni ala sɔnna ma an b'o layidu dafa welekan min bɛ n bolo ka se maliyɛnw ma o ye bɛɛ ka aja agence aja banɛnɛ jalo ka laɲini k'a lakodɔn an bɛ fɛn caman kɛ u ka jɛ an n'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'u ka dannaya d'an kan ni ala sɔnna ma an ka laɲini ye min ye olu ka lafiya o de y'an ka laɲini ye silamɛ ɲuman ka laɲini ye i silamɛ ɲɔgɔnw ka lafiya u k'u ka voyagew kɛ lafiya kɔnɔ basigi kɔnɔ a bɛ kɛ voyage ye mɔgɔ tɛ ɲinɛ voyage min kɔ inshallah imam jalo nin tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na k'a ka nafasɔrɔsira ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye kiri ko bunaku kan n'o ye tribunal pour l'enfant n'o ye denmisɛnninw olu ka tribunali a baara bɛ ɲɛnamaya cogo di u ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ mun de ma min y'a ko ɲɛmaa ye asetu kulubali ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn o sariya tara en 2001 bi bi la denmisɛnninw ka kojugu kɛ cayara fɔlɔ fɔlɔ n t'a fɔ k'u tun tɛ kojugu kɛ dɛ mais a tun man ca an bɛ bi ta la an bɛ bi bi la suyɛni n'an b'a fɔ ma ko suyɛni misɛnninw o suyɛni misɛnnin ninnu olu de ka ca an ka affaires la kosɛbɛ mais kɛlɛ fana b'a la bi denmisɛnninw ka kɛlɛ muru de b'a la bese b'a la tuma dɔ u bɛ marifa yɛrɛ ta ni fu ma siri o la joona o ye fɛn min ye a bɛ taa k'an bolo dan donc nin de nana ni tribunal pour enfant sigili ye sariyakisɛ de b'o fɔ n'an b'a fɔ ma la loi sur la minorité pénale ani an bɛ gafe dɔ b'an bolo fana n'o ye code de procédure pénale ye o y'a yira k'a fɔ denmisɛnnin n'a ma san tan ni saba sɔrɔ hali n'a ye kojugu kɛ a nɔ tɛ se ka minɛ a tɛ se ka kiri denmisɛnnin sariyakisɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen min b'a yira k'a fɔ n'an b'a fɔ ma code de protection de l'enfant o sariyakisɛ fila y'a fɔ maa minnu ye denmisɛnnin ye kabini i bangela an tɛ n'i ma san tan ni seegi sɔrɔ i bɛ denmisɛnninya minɛn kɔnɔ an ka tribunali la yan an ka kiribulon bɛ yan n'o ye k'an ye denmisɛnninw ka kiribulon ye denmisɛnnin minnu n'i ka ca ni san tan ni saba ye nka i ma san tan ni seegi sɔrɔ o si hakɛ de bɛ se an fɛ yan eh, n'o denmisɛnninw ka kiribulon ye n'a ye sariya sɔsɔ n'an bɛna denmisɛnninw kiri a fɔra k'an kana to denmisɛnninw ka kiri jama ɲɛ na an b'o fɔ ma huis clos an tɛ denmisɛnninw cayara cogo o cogo n'u bɛna kiri an ka kiriso kɔnɔ yan an b'u kelen kelen de wele ni avoka bɛ min bolo o fana bɛ don o kiri o bɛ kɛ ten nin sariya fana ye min fɔ denmisɛnninw tiɲɛ don u ye ko min kɛ a ma ɲɛ hali n'i ye sariya sɔsɔ an k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninya b'u la hali bi n'an b'u lamɛn fana an k'a k'u lamɛn somɔgɔw dɔ ɲɛna sariya b'a fɔ k'an k'an hakili to fɛn dɔ la k'a fɔ ni denmisɛnnin hali n'a ye kojugu kɛ an kana fɛn kɛ a la min bɛ dankari a ka maaya la denmisɛnnin ye maa dilanta de ye hali n'a ye kojugu kɛ an ka hakili to a la k'a fɔ n'a dilanna a bɛ se ka kɛ maakɔrɔba ɲuman ye don dɔ la min b'a an ka tabiya la yan o de ye ka denmisɛn lamɔ k'a ladamu k'a kɔrɔfɔ ka kɛnkari gɛlɛn d'a ye pour que a ye fɛn min kɛ a kana segin ma mais k'a fɔ an k'a ɲangi k'a ka taa kaso la o ka dɔgɔ n'an sera ka min récupérer Parce que service dɔw yɛrɛ de bɛ o kama n'a bɛ fɔ ma service de réinsertion u bɛ bollé yan donc u bɛ bololabaara dɔ de bɛ dɔw ta ye menuiserie ye dɔw ta ye safinɛ dilan ye bɛɛ ye baaramisɛnnin dɔ ye hali k'u to wele u b'u dege o la nin tun y'asetu kulubali nin tun y'ale kan ye denmisɛnninw yɛrɛ u sendonni kiri la u ka kiri ko jamana y'o sigili min kɛ sen kan a bɛ kɛ kɛcogo min na da sera nin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ ala ka jogow ala k'olu sabati k'an kisi kasow ma n'an bɔra yen ni ala sɔnna ma mawuludu o tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye ni ala ye ntɛnɛn nata jira an na o sufɛla fɛ mawuludu ɲɛnamali bɛ daminɛ ka dugu jɛ tarata yɛrɛ de ye mawuludu ye o senfɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ a labɛnni bɛ sirakɔrɔ misiriban bɛ n'o ye anba ka ye o alimami mohamɛdu tarawele ye matumu alimami den ye ale ni a ka misiri kɔnɔ jama ka fara aritama bɛɛ lajɛlen kan olu b'a ɲɛnamaya ni ala sɔnna ma wele bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma ntɛnɛn sufɛla fɛ kabini an mana surafana to dɔw dun dama ka ye kɛnɛ kan ka se ka taa kira tanu ni kira yɛrɛ a bonya n'a karama k'o yira maaw la don in kama an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu bɛna k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ hali bi mawuludukow hukumu kɔnɔna na kɔlɔni ture mɔden dawuda ture n'a bɛ wele kama ko ala ka waraba ale yɛrɛ b'a ɲɛnamaya tɛrɛn min n'o ye cœur de lion ye sataka sugu ɲɛfɛ dɔɔni ale b'a ɲɛnamaya ni ala sɔnna ma ntɛnɛn sufɛla fɛ ni ala sɔnna ma bange ni denkundi bɛɛ dugawu minnu bɛna k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra yen kalo o kalo abudɔrɔmani y'o ɲɛmaa ye elaji shak mama komo kalo o kalo n'a jɔra kalo bɛ bɔ kɛnɛ kan dama a juma fɔlɔ u bɛ dugawuba kɛ ka sarakaba bɔ jamana ye nin sen in na ta u bɛna bɛn sini ma ni ala sɔnna u bɛna o kɛnɛ sigi a bɛna kɛ muntugula a ka golokansigi n'i y'a sɔrɔ o ye denkɛ ye ka sanga ni baaraw kɛ cogo ye ni b'o tɛgɛkɔniw ɲɛsinnen b'ale ma ale bɛna golo kan sigi ka se k'a bila diinɛ baara ani maa mago dilanw a bɛna sigili min kɛ o golo kan sini ta in bɛna taa kɛ dugawu kalanba ye ale u bɛ kɛ muntugula n'i ye miiri tɛmɛ ka taa a sɛki mama kɔmɔ ka yɔrɔ min bɛ yen n'i ye ɲininkali kɛ yen a yɔrɔ bɛ yirila dugabaw bɛna k'a kɔnɔ n'a ka sarakatibaw bɔ dugaw minnu bɛna k'a kɔnɔ ala ka dugaw bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra yen bi mɔriya kuma cayara bɛɛ lajɛlen ko ko ne ye mɔri ye wa mɔriya yɛrɛ ye mun de ye an ɲininkali kɛ laji yaya keyita la ka bɔ jɛnɛ sisan a sigilen bɛ san lafiyabugu laji yaya keyita mɔriya ye mun ye an k'a yɛrɛ lamɛn maa camanba de bi yen a y'i pan k'i don a la mɛ a m'a ɲɛɲini basi mɔriya ale ye fɛn dɔ de ye i b'a kalan de kɛ minnu fana b'a ko magow ti dilan n'i taara mɔgɔ fɛ mɔgɔ ma fɛn min kalan kɛ wajibi de a tɛ se k'i mago dilan koyi n'i nana ne fɛ ne bɛ baara daminɛ ni lajɛli de fɔlɔ basi maa tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ f'i k'a ka ko lajɛ de ne bɛ lajɛli kɛ n'i tɔgɔ an'i ba tɔgɔ a kɛlen bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an b'i ka lajɛli kɛ ne ye saraka min fana f'i ye n'i y'a bɔ i mago dilan ni ala taala ka diɲɛ laji yaya keyita moriya yɛrɛ kuma cayara ka sɛmɛ moriya yɛrɛ waleyabaw kan ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko barawutu karamɔgɔ caman bɛ yen olu y'a kalan nka k'u tɛ se ka baara barawutu ye mun ye a bɛ baara cogo di barotu ye ala tɔgɔ ye ala tɔgɔ min bɛ yen ni a ka farin ala tɔgɔ min bɛ yen n'a ka teli o de kosɔn mɔgɔw caman b'a fɔ ko barotu ko jinɛ tɔgɔ don jinɛ tɔgɔ tɛ dɛ ala tɔgɔ de don barotu so fila bɛ yen so kelen o y'a sanu bonda ye a fɔ de ma ko barotu sugu fiyɛ masa solomana ala taala ye barotu de d'a ma a ye sanu karaba n'a ka jinɛw karaba n'a ye a kɛla ni nin bonda in de ye barotu bɛti dɔ be yen walahi ni mɔgɔ o mɔgɔ ma fɛrɛ ala b'a halaki nunu ye dɔnniw de ye kuwa o ti kɔrɔbɔ kuwa nin dɔnnen don nka o n'a ta bɛɛ gɛlɛya be ɲini ka na mɔgɔw fa jamana kɔnɔ na mun de la ni nin bɛɛ dɔnniya bɛ aw la jamana kɔnɔ na sɛgɛn ka jugu bi ka tɛmɛ kununko kan nin dɔnbagaw de ka dɔgɔ ni dɔnni b'i la i bi kiliyan dɛmɛ de mɛ mɔgɔ nana e fɛ n'o waa tan t'a bolo e ko k'a ka waa bi saba bɔ i be mɔgɔ dɛmɛ de min ka gɛlɛn ni o ye lajɛli de nafolo baara be ne bolo i be baara de kɛ mɔgɔ ye sababu be dayɛlɛ ne ta be kɛ siyɛ finman de la ne y'a baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna i ko ko sɛfin nafolo dɔw ko ko sɛfin nafolo yɛrɛ ko nafolo saniyanen tɛ sɛfin nafolo minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka dun olu fana bɛ yen n'a fɔra sɛfin a mɔdɛli ka ca a min bɛ ne bolo o saniyalen de don ne y'o kɛ a ka ca wa dɛlɛ yɛrɛ b'a la kalo saba ni tile kɔnɔntɔn fɛn dɔ bɛ ne bolo fantan ni faama bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ se ka j'a la paseke ale piri bɛɛ lajɛlen waa kelen de jatigifaa yiri kulu kelen don i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n b'a kirisi k'a sama i ma n'i y'i ko n'a ye i bɛ segin ka n'a ta o ale kɛn k'a ye de dɔnni ye sira fila de ye dɔnni dɔw bɛ olu bɛ baara ni se de ye ni se t'i ye o dɔnniw tɛ se ka baara siga foyi t'a la mɛ se tɛ mɔgɔ min na n'a nan'i fɛ kan'a fɔ i bɛ fɛn d'a kan fɛn min se t'a ye a dɛmɛ a bɛ se ka wuli cogo min na n'a sera yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ dɔnni o cogoya de ni mɔgɔ mago bɛ ne na i bɛ wele n ka oranzi la 92 tarantura 84 50 malitɛli 67 63 43 49 a bamanankan bi kɔnɔntɔn ni fila bi saba ni saba bi seegi ani naani bi duuru ni mɔgɔ min ye nin kɔngɔ i ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ de bɛ n ka telefɔni ta n ka fori b'i bɛɛ lajɛlen ala ka jamana in kisi ni ka jamana in tanga nin tun bɛ tali kɛ laye keta la ka bɔ jɛnɛsuwa n'a sigilen bɛ san lafiyabugu an bɛ don min na ko bi moriya a kɔrɔfɔw cayara bi bɛɛ ko n ye mori ye ka mɔgɔw dilabaw dɔgɔyara yarabi ala ala k'an na mɔgɔɲɛbaw ala k'an ɲɛsin olu ma n'an bɔra yen ne bɛ taa jamana kɔkanna na jakadiya dima mun b'i bolo bi foli ani tanu ye an b'o lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ ka kunnafoniw b'a daminɛ lagine konakiri lagine konakirikaw fɛ yen kunu araba konakiri kirisoba a ye kalo wɔɔrɔ kaso ɲangili a y'o bin hakilinadila bela ba kan ka sababu kɛ ko a ye kuma dɔw ta ka ɲɛsin konakiri alimamiba ma a yirala k'a fɔ ko kalo wɔɔrɔ kaso kɛlen o ɲangini binna nin cɛ kofɔlen in kan wa kalo duuru ko o juru bɛna don a la fɔɔ ka taa se eh, fɔɔ ka taa se laginɛ wari ale miliyɔn bi naani sarali ma alamandi ye a yirala k'a fɔ ko nin karamɔgɔ kofɔlen ko a kun y'a yira k'a yafalen don hakilinadila bela ba ma ka kɛɲɛ ni a ka baaraw taabolo ye nka fɛn min ye konakiri kiriso ye a ye wulikajɔw ta walasa nin cɛ kofɔlen a bɛ se ka ɲangi cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa rd kongo kongokaw fɛ yen hali bi mamurutiri jɛkulu m23 min kɔkɔrɔmadonnen don wuranda jamana fɛ u ka wulikajɔw kɔni tɛ ka kɔtigɛ jamana in kɔrɔnyanfan fɛ a yirala k'a fɔ mamurutiri jɛkulu m23 u n'u dɛmɛbaga jɛkulu e, fɛn min ye wuranda jamana ye fɔɔ ka taa se afc ma a yirala k'a fɔ ko tarata don ka dugu jɛ araba la ni o bɛnna utikalo tile tan ni seegin su ma ko u ye wulikajɔw ta ka ɲɛsin fɛn min ye jamana ye a dugu dɔw ma kale dugu ale ni fizi o dugu kofɔlen ninnu na ko mamurutili jɛkulu m23 ka wulikajɔw kɔni tɛ ka kɔtigɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka kɛɲɛ ni o wale ninnu ye sa o sigidalamaw kɔni bɛ ka wele bila jamana marabaaw ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma cogoya min na ka fu siri nin wale jugu ninnu dan na n'an bɔra yen an bɛ taa santarafiriki santarafiriki jamana kan ka bɛn ni tarata don ye utikalo tile tan ni seegin dama dafiri dɔ kɛra zanbuye zanbuye sanubɔyɔrɔ la a yirala k'a fɔ o yɔrɔ kofɔlen in na ko dama kasara in k'a kɛra sababu ye ka maa kɛmɛ bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni nintanya hali bi ko ɲinili baaraw kɔni bɛ sen na a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen in na ko dama baarakɛlaw olu kɔni ka kasaraw ka ca ye kosɛbɛ nka wulikajɔw kɔni olu bɛ senna jamana marabaaw fɛ walasa nin yɔrɔ kofɔlen in na fɛn min ye nin wale juguw ye olu bɛ se ka kɔtigɛ cogoya min na hali bi an bɛ dugawu de kɛ sa nin n'a ɲɔgɔnna kasara jugu ala ma fɛn min ye an ka jamana kisira a ma n'an bɔra yen an bɛ taa keniya keniya jamana kɔnɔna na kunu arabadon ni o bɛnna uti kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ma a yirala k'a fɔ ko pankuru kasara dɔ kɛra o pankuru kasara in o kɔni kɛra sababu ye ka maa wolonfila ka olu bɔnɛ u ni na ni kasara in ko a kɛra jamana in a cɛmancɛ yanfan fɛ sanburu ale mara la a yirala k'a fɔ ko maa wɔɔrɔ fɔɔ ka taa se pankuru bolila yɛrɛ ma olu de tun bɛ nin pankuru kofɔlen in kɔnɔ nka maa fɛn o fɛn kɔni tun bɛ pankuru kɔnɔna na sa kasara in kɛra sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ u ni na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛn min ye lakanatigilamaw ye olu kɔni ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na maa minnu kɔni bɔnɛna u ni na ani ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni bila sen kan walasa k'a dɔn kasara in kun jɔnjɔnw fɛn min nana ni nin kasara in ye o sababu bɛ se ka dɔn cogoya min na hali bi an bɛ dugawu de kɛ sa fɛn min ye bɛn ni basigi ye ani lakana yarabi ala m'o sabatila mali kɔnɔna na fɔɔ ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛw ma an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ jamana kɔkan kunnafoniw la nin kun ye olu la kunbaba dɔw ye an ce jagara dunbuya kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ ma ala ka basigi badaa badaa ani k'o sabati mohamɛdi samake kɔrɔlen ko ale de kan ka ye kɛnɛ kan bi fari kuma jo nka bi alihamdulilalayi baaraw yɛrɛ olu bɛ se ka daminɛ nka a b'a sɛgɛn lafiɲɛ bɔ fɔlɔ ni ala sɔnna ma sini aw ni sira sidibe ani mohamɛdi samake ani olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ni ala sɔnna ma u bɛna ye kɛnɛ kan aw ni ne ni masa yɛlɛmabali m'an ka junya jɔ an ka ntɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni di aw ma o dugusajɛ bɛ se ka kɛ mawuludu ye ten dugaw dugaw bɛna kɛ an ka jamana mawuludu in kama an bɛ fɛn min fɔ nin yɔrɔ in na yan dugaw min bɛ ka kɛ ne ma siga a la k'a bɛ ka minɛ an ka jamana ma n'o tɛ an bɔra waati gɛlɛn dɔw kɔnɔ bi tiɲɛ don hali bi waati ka gɛlɛn koyi nka an b'a la ka to ka yɔrɔ dɔw tɛmɛ dugaw ninnu bɛ minɛ an kɔni tara bɛ minɛ minɛ cogo min na nka an ɲɛ bɛ min na o bɛ wasa cɛ bɔ an bɛ dugaw kɛ an ka jamana ala k'a kolosuma hali bi k'a ɲini diinɛmaw fɛ kerecɛn b'o la silama b'o la fiye kimite a yɛrɛ kɛ maa sugu o sugu ye anw ka dugaw kɛ jamana ye ka dugaw k'an yɛrɛ ye min b'a to ni ala sɔnna ma an ka jamana kolosuma min n'a mago b'o la o bɛ se ka sabati ala k'o bɛɛ lajɛlen sabati a k'an bɛn don wɛrɛ